ọ ụtụtụ ọma nụ ndị Igbo kee ka unu mere ama m na unu bọlụ chi tata nke ọma tata bụ ụbọchị orie orie ọma orie dịla anyị mma orie wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike wetara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe onye igbo ọbụla ihe ọma melu gị n'ụbọchị taa tata bụ ụbọchị mmiri mbọsị chukwu okike ji asachapụ ụmụ ya uchu mbọsị ndị mmiri ji enyere ụmụ ha aka mbọsị ndị mmiri ji agbapụ uchu ewepụrụ ndị nke ha ihe ike n'ụzọ ha ụtụtụ tata dịrị anyị mma o nwere ihe m chọ ka m rụtụ aka tata ihe gbasalụ dada dreadlocks isi dada mgbe ụfọdụ ihe dị na dada a na-agbagwoju ụfọdụ anya marọ nke m ga-asị na aghọtasịrọ enwesịrọ nghọta na-eme e ji eche ya ntu ahụ ihe a na-akpọ dada o nwerọ ihe ọjọọ dị na ị mụrụ nwa nwa gị abụrụ dada o nwere nwa ahụ bụ dada o mere- o nwerọ alụ nwa afụ mee ọ bụrọ alụ ọ bụrọ ihe ọjọọ na nwa gị bụ dada nwa dada bụ nwa si n'osimiri were bịa dada ụmụaka si na mmiri majority of them bụ na mmiri ka fa si and nwa dada bụ nwa nwere nnukwute destiny nwa nwelu akala ugo nwa akala ya pụtara ife nwa bu akala ọma were bịa n'ụwa nwa ọbụla ị fụ bu isi dada mgbe ụfọdụ ị sị na ị chọrọ ya o nwere ike arụ ọkụ a na-ele nwatakịrị nwatakịrị a na-arịa arụ ọkụ a na-ele isi a na-acha ọkụ a na-agwa gị sị gị nelegodu ma nwa dị ntu a ọ bụ dada ị sị na ị chọrọ ya na mba na ị dị eme ụdị ihe a na ị chọrọkwa dada n'ụzọ gị na ọ ihe alụ dada abụrọ arụ ị bịazie megide otu a nwa ahụ ebido na-arịa ahụ nwatakịrị a na-agbada ana m afụ so many people ị gwa fa ya ha sị na ọ bụrụkwa na ọ ma mmekwa god forbid kedu ihe ị na-aforbid o nwere ihe alụ o nwere ihe alụ dị ya na majority of ụmụaka dada bu divine destiny wee bịa some of them bụ ndị ozi some of them bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ akwụkwọ na-agwa fa okwu ha banye n'ọhịa ntu a akwụkwọ a na-ezi ha ozi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-ezi ha ozi some of them bụ ndị dibịa some of them bụ ndị eze nwanyị tupu ị kpụọ nwa gị isi jee n'afa ka ị chọpụta ma nwa ahụ chọgo ka a kpụọ ya ya bụ isi tupu ị kpụọ isi a ọ bụrụ na ị jụrọ ese wee kpụpụ nwatakịrị a isi a o nwere nwa ọ ga-abụ bụrụ ọ nwụnarị o nwere nwa ọ ya-abụ o bido dọga- dọgharịba gị nafuo gị ego o- nafusie gị ego ọ nwụọ ịkpụ dada n'oge na-ekwesịghị ka a kpụọ ya na-emebi ihe dị iche iche o nwere nwa ọ ga-abụ ị kpụọ ya dada ọ gwọba ya ana na-agwọlụ ngwọrọ nwa ahụ na-agwọlụgharị n'ala because na i mezurọ ihe ya na otu ya kwuru i mezughọrọ ya ihe ihe ị kwesịrị ka ị meere ya o mee nwata dị otu a maka na i mezurọrọ nwatakịrị a ihe ị kwesịrị ka ị meere ya ọ gwọba nwa a n'ala ọ bụrụ nwa na-achọba ịga ije nwatakịrị agwọrụzie n'ala mgbe ahụ ị kpụrụ ya dada ya n'oge na-erubeghị ka ị kpụọ nya ị kọtụọna ya na otu ya akara aka ụwa ya ị kọtụọna ya nwa ahụ tozie o bido na-adagharị na-achọ onwe ya mgbe ụfọdụ ndị bụ isi dada ha tụ ha sị na ihe na-esiri ha ike na ọnọdụ adịrọlụ fa mma mana fa jekwa n'afa afa na-agwa ha na ha bụ nnukwu mmadụ mana na ihe a ka nọ n'ihe isi ike ihe na-ebu ya bụ na akpụrọ dada ahụ mgbe e kwesịrị nwa gị bụrụ dada welu mmiri akị oyibo saa nwatakịrị isi i weta ose ọjị ya bụ ose ọjị before i mepee ya i si otu a wefee aka gị n'azụ ị gbawaa ose ọjị a n'azụ gị i wepụta ya n'iru gị i welụ ya mkpụrụ ịnọ ị jụọ nwa a n'isi ị jụọ ya ị jụsịa ya n'isi ya ị tụfuo nya ebe mmadụ na-ama azọ ya ụkwụ isi ajụọ nwa gị oyi nwata bube dada ya na-eto i jee n'afa jụọ ese nwata ọ chọghị ịkpụ isi ya kedu ife o nwere ihe lijuru afọ ụmụaka dada na ana ha esipasị gị sie nri ma ị sala aka mana ọ bụzi na ị bịa gbaba nwa ya ele ị chọrọ ịnabatara ya ị na-ata ya afụfụ na-amaltreat the child because na ị fụ na ọ bụ isi dada o nwere ike mgbe ị ga-eji chọpụta i jezie ka ị kpụọ ya o libe nnukwu ife o bido naba gị efi o nwere nwa ya-asị na ewu na efi ọ naba gị ihe gbagotelu n'afa na ihe a ka e ga-eji kpụ isi ndọrọ ndọrọ dị ya na nwatakịrị dada dada is a great person na a na-agwọ ọgwụ ego ada eji onye dada agwọ ya na a na-atọ nwa ada eji onye dada ada atọ onye dada ị tọgodi ya ị ga-atọchighata ya azụ ị tọlụ nwa bụ dada ị tọchachakwa ya ichighata azụ na a na-agwọ ọgwụ ego ada eji onye dada agwọ ya isi fa adịla aja isi fa adịla ọgwụ ị mụta nwa dada nabata ya n'obi ọcha gị were mmiri akị saa ya isi ka nnukwu mmadụ ya nwee ike pụta ife ị kpụọ ya n'oge i mebigo nnukwu mmadụ ya o tozie ọ na-achọ onwe ya ihe bido o- otu ya isi vinya i- i- ime ya na otu ya adị n'ilo ya na ndị otu ya adị n'ilo ndị otu ya na-ebuzi ya ga ndị otu ya bido na-aghasasịrị ihe ndị otu ya bido ozi e kwesịrị ịna-ezi ya adaa azụ o melụ mụnwa